Fáilte ar ais chuig mo channel YouTube. Mise Ciarán Dúnbarrach. Inniu ba mhaith liom labhairt ach tá mise agus Pangur Bán anseo ach níl Pangur Bán ag iarraidh a bheith anseo mar sin tá mé ag ligint dó dul ar ais chuig an urlár. Ba mhaith liom leanúint ar aghaidh ag caint ar Ghaeilge Reachraidh inniu. Em canúint an-spéisiúil, mar a deirimse i dtólamh, mar a deirimse i dtólamh fosta, is iriseoir mé agus tá mé cineál ag tuairisciú ar ar an chanúint seo seachas a bheith ag caint air ó thaobh na teangeolaíochta de. Agus ba mhaith liom labhairt faoi rud éigin thar a bheith spéisiúil inniu, na canúintí, canúint istigh in Reachraidh féin mar bhí dhá mhórchanúint ann i Reachraidh, the lower end and the upper end, nó Reachraidh Uachtarach agus Reachraidh Íochtarach. Bhí difríochtaí beaga ann agus thiocfadh leat a rá go raibh an taobh íochtarach, the lower end, go raibh sé sin i bhfad ní, bhuel, cuid mhaith níos Albanaíche agus go raibh an upper end, an taobh uachtarach, níos.

agus lower end na Seir, sampla eile atá thar a bheith spéisiúil, in Reachraidh Uachtarach dúradh, dúirt siad glac sin, glac sin, ach ins an taobh íochtarach de Reachraidh, dúirt siad gabh sin, gabh sin. So, mar sin, gabh sin agus glac sin. Ar an taobh íochtarach de Reachraidh, dúirt siad go slór. go slór, ceart go slór, enough, all right, fine, agus go leor, enough, all right, rud éigin thar a bheith, thar a bheith suntasach, déarfainn, ná ar an taobh íochtarach de Reachraidh, dúirt siad a, a, a fháint, sin find, fáil i nGaeilge an lae inniu, agus dúirt siad a fháil, fáil, cosúil le Gaeilge an lae inniu in Reachraidh. Uachtarach. Sílim go bhfuil sé sin spéisiúil anois. Goidé tá thar shiúl agaibh? What, what's going on? Bhí sé sin mar an gcéarna frí, sílim go raibh thar shiúl ar an taobh íochtarach de Reachraidh ach thar ual ar an taobh uachtarach de Reachraidh. Ach. Tá rud éigin thar a bheith spéisiúil anois mar ar shiúl, ar shiúl, ar, ar dhiúl nó ar shiúl ar ins an upper end, em, I'm away, gone, ach ar folbh, ar folbh a bhí in Reachraidh Íochtarach. So sílim fiú ins na samplaí beaga sin a thaispeáin mé gur féidir a aithint, a, go, go, go raibh, mar a dúirt mise, go raibh an taobh íochtarach rud beag níos Albanaíche agus ní dóigh liomsa go mbaineann sé le, i ndairíre, Ní dóigh liomsa go mbaineann sé le cé chomh cóngarach is atá siad le hAlbain, sílim gur bhain sé le daoine ag teacht isteach agus mar sin de. Agus arís eile, bheadh daoine ag smaoineamh, Goidé mar is féidir canúintí a bheith istigh san oileán? Bhuel, caithfear a thuigbheáil, uair amháin den tsaol bhí míle go leith daoine istigh ar Reachraidh, míle dhá chéad duine istigh ar Reachraidh, mar sin nuair a bhí Gaeilge á labhairt ag achan uile dhuine bhí míle dhá chéad duine istigh san oileán, mar sin bhí spás ann do chanúintí fás agus maireachtáil, agus chomh maith leis sin, tá Reachraidh mór, tá Reachraidh mór agus tá go leor bailtí fearainn ann, agus bheadh sé chomh mór b'fhéidir le Inis Mór Árann mar oileán, b'fhéidir beagáinín níos mó, mar sin bheadh spás agus tearmann do chanúintí. fás go neamhspleách óna chéile. Anois, bhí daoine ag iarraidh samplaí de Ghaeilge Reachraí a chloisteáil agus tá mise chun sin a dhéanamh inniu. Agus samplaí de Ghaeilge Reachraí Íochtarach atá ann, Lower End Irish, agus seo samplaí ó fhear darbh ainm Bob McCormick agus sílim go ndearnadh an taifead anseo sna caogaidí nó sna seascaidí a rinneadh ag RTÉ agus níl mé chun gach rud a sheinm mar gheall ar chúrsaí cóipchirt ach is féidir liomsa samplaí a úsáid anseo is ansiúd, giotaí beaga a úsáid anseo is ansiúd. Bhí Gaeilge ó dhúchas ag Bob McCormick mar a chloisfeas muid ach bhí an teanga caillte aige, mar a dúirt sé féin 'Irish just faded away' in Rathlin agus ní amháin, didn't just fade away on the island but is léir gur it faded away for Bob McCormick. Mar sin féin, is léir go raibh sé líofa go leor ar bhealach agus bhí comhrá ag Proinsias Mac Conluain leis agus bhí Gaeilge líofa ag Bob. Ach nuair a chuaigh Proinsias Ó Conluain amach ag an veain chun an gléas taifeadta a fháil, agus nuair a chuaigh sé ar ais sa teach tábhairne, bhí sé i dteach Mhic Cuaig, creidim, bhí a Ghaeilge caillte ag Bob agus sin rud, cineál, a tharlaíonn le leathchainteoirí dúchais nó daoine a chaill an teangaidh, go ndéanann siad dearmad ar an teangaidh, gur féidir leo í a labhairt lá amháin agus nach féidir leo í a labhairt lá eile, lá amháin go bhfuil, go bhfuil siad in ann í a labhairt ach ní thuigeann siad goidé tá siad a rá nó agus mar sin de. So tá go leor rudaí truaillithe in san rud seo le Bob McCormick. Mar sin féin, tá siad thar a bheith thar a bheith úsáideach mar is féidir iad a úsáid chun rudaí sa chanúint a léiriú don ghnáthdhuine nach bhfuil an teangeolaíocht acu. So tosóidh mé ag an tús agus eh, Chuir Proinsias Ó Conluain ceist ar Bhab Mac Cormaic, cá bhfuair tú do chuid Gaeilge? agus dúirt Bab. As m'athair, as mo mháthair. As m'athair is as mo mháthair. As m'athair is as mo mháthair. Agus sin mar a bhíodh an Ghaeilge ar fud fad Oirthear Uladh. Bheadh sé mar sin, b'fhéidir, i ndeisceart Ard Mhacha, i ndeisceart an Dúin, go cinnte ar fud fad Chontae Aontroma agus b'fhéidir fiú i gContae Dhoire. As m'athair, as m'athair, is as mo mháthair. So, tá an t séimhithe sin, tá sé tití amach. Is as m'athair, ar siad, m'athair, m'athair, mo mháthair, mo mháthair, agus is féidir an fhuaim bhuí sin a chloisteáil, agus ar ndóiche tá sé sin le cloisteáil i mBéarla an lae inniu, b'fhéidir duine as an Newry, as, ar, as an Iúr, you know, where do you live? I live with my mother, my father in Heather Park in Newry. Now ní blas an Iúir é sin ach tá mé ag iarraidh an rud a léiriú go bhfuil, my mother, my father, go gcloistear é sin, Heather Park, go gcloistear é sin i gCúige Uladh an lae inniu. So, as m'athair is as mo mháthair.

Ultach mar Éireannach ag éisteacht le seo inniu, bheadh daoine ag rá scéaltan, sin iontach Albanach, ach sílim go ndéarfadh Albanaigh gur bhfuil sé sin iontach Éireannach, agus am in áit agam, cosúil le Gaeilic Reachraidh ar fad, agus cosúil le Gaeilic Chonamara inniu, so mar sin, chan fheil aon sean scéaltan am. So, is féidir a fheiceáil, insa dhá ghiota sin, beag baoideach, gur féidir linn go leor a chloisteáil ann, agus gur fiú a dhéanamh,

Sílim go raibh Proinsias ag iarraidh an gléas taifead ann a chur ar gcul agus chuir Bob ceist air. Mura gceart duit. Mura gceart duit. Bhfuil é ar cheart anois? Bhfuil é ar cheart anois? Is it going now? Bhfuil é ar cheart anois? Bhfuil é ar cheart anois? So, bhfuil in áit bhfuil, bhfuil. Agus arís, sin Ghaeilge a tharlódh in am mé, i ndeisceart Ard Mhacha, i dTír Eoghain, i nDoire, i gContae an Dúin agus ar ndóighe in Albain agus in Oileán Mhanann. Bhfeil é ar cheart anois, bhfeil é ar cheart anois agus é in áit sé so ní raibh sé de nós ag daoiní ar Reachraidh, bhfuil sé nó bhfuil sí, sílim go mbeadh, go raibh fhios acu go raibh a leithéid ann agus cloisfidh muid sin ar ball ach bhfeil é ar cheart anois, bhfeil é ar cheart anois agus ar ndóighe ceart a dúirt sé, ní cearst nó rud ar bith Leodhasach mar sin d'ainneoin na ráflaí faoi Ghaeilic Reachraidh. Abairtín eile, agus tuigfidh chuile dhuine seo. Abairtín arís. Abairtín arís. Abair sin arís. Abair sin arís. Abair sin arís. Get the bug de cháinteach arís! Cloiseann muid arís cosúil le Gaeilic Uladh inniu, an áit arís, an Chaighdeán Oifigiúil arís. Thar a bheith suimiúil. Agus eh.

Bha, sí, bha, sí. Mar sin, cloiseann muid an bha sin in áit bhí, agus bhí sé mar sin i gcónaí in Oileán Reachlainn. Ach dúirt sí bha, sí. Anois, ar fhoghlaim Bob Gaeilge áit éigin? Ar fhoghlaim sé Gaeilge ó Chonradh na Gaeilge? Ar scoil? An raibh sé faoi thionchar ag Proinsias? Nó an é gur féidir bha, sí a rá in Reachraidh? Níl mé ró-chinnte. Déarfainn féin go raibh sé faoi thionchar ag Proinsias. Déarfainn féin gur chuala sé bhí sé bhí sí bhí sí am éigin. Píosa deireanach píosa deireanach ó Bob mar sin. Fríd na hÉireann fríd na hÉireann. Dúirt sé ar fud na hoileáin ar fud na hoileáin so cheapann Bob, b'fhéidir go raibh an ceart aige, níl fhios agam, go raibh an focal oileán go raibh sé baininscneach agus sin mar a bhí sé aige. Cainteoir dúchais a bhí ann níl mé ag iarraidh é a cheartú. Sílim féin go go bhfuil an Ghaeilge sa chás seo beagán truaillithe ach ní cainteoir ó dhúchas mé. But ar fud na hoileáin, ar fud na hoileáin, ar fud na hoileáin. So fud a bheadh ann sa lárchanúint sa lá inniu, fud, ach fud atá seisean a rá. Ar fud na hoileáin, ar fud na hoileáin agus is féidir fiú ins an focal sin, ins an ghiota sin, blaiseadh de Ghaeilge Reachraidh a fháil. blaiseadh nach féidir a mhíniú gan an teangeolaíocht, agus dar liomsa, fiú má tá an teangeolaíocht agat go smior, tá sé deacair fiú na giotaí sin a shárú mar léiriú ar an chanúint sin. Go raibh maith agat, beidh mé ar ais arís, níl a fhios agam faoi Phangur.